Ogbuefi ọzọ ji elu mma mbube eji eje mba n'oko odogwu nwa mụtara tinye ukwu nne ọzọ ji elu mma nwa ka ibe ya n'oko ka na-etu gị ezigbo nwanne m na oji adịrị gị na mma obodo anyị na-arị oge ahụ ihe ozi gị pụta gane ka i doziere anyị oko ka oko were mana mma ọzọ ji elu mma n'oko ndị ikwu ihe jidere m

Alize nwaanyị alụ bụ n'oko ọkwadogo ị na-emere anyị ibe ọma ụmụ okorobịa na-ebere ka ebere ọma ọzọ ji elu mma akwado n'okpuru gị mgbe ị tiri ụdị ụtụ ihe ngwu n'eziokwu ọkwadogo i mere ụmụ okorobịa ihe ngwu wee bata n'ọrụ i goro moto bunyeba n'ofu n'ofu ọzọ ji elu mma ọkwado ibe mere eme ka na-ekwu n'eziokwu ọzọ ji elu mma n'oko ibe niile nọ n'okpuru gụ ba ncha rụchara ụlọ elu ọzọ ji elu mma ọkwadogo rụrụ transfọma mbute transfọma bụ n'ihe mgbu n'eziokwu ọkwado mgbe ị na-achọ ọchịchị ka gụ na ndị na-achị wee mee ibe ma wee dị mma ọzọ ji elu mma n'oko ị nakwa n'ibe m na-akọrọ gị ibe niile i mere chukwu na-ahụ ya anya ndị ichie be anyị na-ahụ ya anya ana oko na-ahụ ya anya mmụọ na mmadụ na-ahụ ya anya ị ga-adịkwanụ ka echi maka na echi ada agwụrụ agwụ ọtụtụ nke e ga-eme gị na ọdachi ekwekwana ya ọ bụrụ gị na-atụ nkwe na isi na ukwe ya kube ị ga na-aga n'iru ọrụ ọma gị na-edere n'akwụkwọ na-agbasara ụwa niile na-ahụ ya anya ọzọ ji elu mma n'oko odogwu agba ọsọ ọgụ ọ natara dike mma ofu onye na-ekwu maka ya nwere ibe ọ na-emenụ onye ọbụla na-atụ na-akpọ ya aba o ji ihe ọgbụrụ ebi o jide ala ya ebi ọkwado nnene ọzọ ji elu mma n'oko ọkwadogo na-akwụrụ ụmụazị ụgwọ akwụkwọ na nkịtị okporo onye si ụjọ emebe ya ọkwa na mmụọ ọkụ si bịa n'eziokwu ọkwadogo goro ibe je vunye ndị ụka igwe eji ekwu okwu igwe na-enye ọkụ ọkwadogo goro nye ndị ụka na nkịtị ọkwadogo rụrụ oche ji elu mma wee bunye ndị ụlọ akwụkwọ ọtụ ụmụaka nọba na ana ka baba egụba akwụkwọ ka ibe baba nụba na ofuru n'eziokwu ọzọ ji elu mma n'oko ana oko na-eche gị ibe niile nọ n'oko na-eche gị nwoke na-eche gị nwaanyị na-eche gị ka ị gaba n'ihu na ọ ga-adịrị gị na mma ị chịba na ị ga-achịta mma ebe ị chịtara ihe mgbu chịtaba mma nke oko ji akakwa ibe ya mma Nze Azielumma n'oko odogwu ịgba ọsọ ọgụ odogwu eji eje mba onye na-ekwu maka ya na ọ nwere ihe ọ na-eme onye nze ị ga-akachakwa anyị na-enekwe gị anya ọma ha bụkere ndị na-achụ gị na bancha jekwa ada itie mgbu na adịdịghị eme gị ibe Nze Azielumma ndị gwa jidere m

na mba ji na-akarịkwana ịhụ n'ọkụ ndị Igbo a sị ibe kwụrụ ibe akwụdowe ibe anyị jiri bịa ala anyị mụta ibe n'aka gị anyị akụziere ndị mba na-enene onu ndị Aguata na ọ chajakwa asụ m ị na-eme anyị n'ihu adị m ka nwatakịrị ị ga-ewe onu ma ọ na-ada ka isi oku kara nka o wee wụ na ugo nna m tiri m n'aka ka m ji eje mba ya wụ eje ana wụ isi ije ana m ekene ndị na-ege anyị ntị abịa m na mgburu Azielumma

Nze Arizechukwu Azielumma one n'oko adịghị abụọ Cha cha.
Ya.
anyị nụrụ ibe na-abịa ka awụ ka ya na ada gburugburu gburugburu onye ji eje ndị nke kọrọgba egbe ndị kere kọrọgba egbe da wee sụ mba ka anyị werekwe n'anya ka anyị were ọkpa chọọ ibe daa na mmiri wee gbakọtara ka m jụọ biko gịnị eh, ka ị na-azọ and eh, ya kọkere anyị brief history onye ị wụ na ibe ị na-akwado n'ọdịnihu nnọọ nnọọ ee dịka m si wee lechaa anya abụ m onye oko and on ebe anyị si wee nọrọ since m toro n'oko ka m toro and ibe niile m na-eme wụ n'oko so ah, ejeghị m abroad ibe niile m ji aza Azielumma wụ n'oko ka ọ dụcha so m wee lechaa anya ọwụ na mụrụ 43 years taa n'oko ka 43 years ahead m wee lechaa anya n'ihe na-eme n'oko be anyị dịka ihe o si gbatakwuru n'ụmụ okorobịa be anyị na ibe anaghị aga ịtaji na o si aga and based on onye nọ n'ụlọ ọkụkọ igbo na ọkụkọ igbo ya eji nwayọ mara ibe ha ibe ahụ ibe a niile aha dị wee nwee ike ịchịkọta ya n'oko be anyị anyị wee dị na mma wee necha anya ka oko si adị and ụmụ okorobịa niile bụ ndị enyi m nwoke nwe onye mụ na ya anaghị anọ wee necha anya wee sị mba na nhapụcha ụmụ okorobịa be anyị ka onye ọwụna jebe na be anyị ayaghị adị mma wee sị na aga m apụta ka m bịa duo ụmụ okorobịa be anyị maka abịaghị m ịchịba achị abịa m iduba edu na onye ọchịchị nwere ike ịchịrịba chịbaba n'ọhịa mana onye odudu ji edurube dubatawa n'ụlọ ya wee ruo ala ekwe na nkwa so ya ka m ji necha anya wee sị eji m eme nwunye wee jiri aka m pụta ka m chịkọ ụmụ okorobịa be anyị ọ ya wee buru n'obu nnọọ daalụ ee n'okwu gị ị sụ na ọkụkọ igbo ya ị ma ndị oyibo sọ krikos and krakos ị ma asọkwa ụsọ ibe nọ n'oko gbatakwa n'ụmụ okorobịa maka ka ọchịchị ka ọchịchị bịara ahụ n'ụmụ okorobịa ndị ekwe na ndị ekweghị ka aka m wee jụọ gị o nwenugo ebe o nwenugo ọchịchị o nwenugo ebe i ji- i ji bụrụ ọchịchị kedu mgbe ọ wụ kedu ibe i megasịrị mgbe mgbe ọ wụ e jide ahụ a- a- ahafụrụ ị bịa chịzie ụmụ okorobịa oko niile
Eh, thank you almost na ndụ m niile ka m na-etolite onye ọchịchị ka m wụ n'otu niile m nọ ya ka m ji wee lechaa anya 2012 village anyị wụ Ihengwu wee nechaa anya dịka ọ na-aba oshi agbasachi n'oko ka oshi agbasachi be anyị wee sị mba ụmụ okorobịa be anyị wee nọkọta ọnụ wee sị na anyị ga-atụ adọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị e wee dọchaa ya na 2012 a mụnwa wee winuo wee bido chịkọwa ụmụ okorobịa be anyị wee chịkọcha ha mgbe m na-achịkọkwanụ a sị na a kwụdola eze ọ dụ ka eze a na-achịka so na-anụta ka ala eze ọ dụ ka eze agwụrụ agwụ so n'uto ma ndị executive ma ndị ụmụ okorobịa be anyị niile wee kwudoro m n'uto na ezigbo ihe m bụ n'obu m chọrọ ime na ụmụ okorobịa maka ndụ ndụ m niile agụkarịta na ụmụ okorobịa because ebelivu m n'ihe m ma apụta ụtụtụ eji mkpa ọgwụ n'ụtụtụ eke ngụ n'irie ebelivu m na okorobịa ọwụna nwe ihe ọ na-eme enwe ihe kpatara o ji jebe jewe ibe mmadụ ọ ga-ebi aka n'ibe adọ mma m wee kpọkọnọ ha sụwa mba na achọghị m ka e nwee onye enweghị ihe ọ na-arụ na village anyị m wee chịkọnọtakwa mgbe m na-achịkọnọtakwa ha be anyị na-awa anọ aka arụ ụzọ na December m sụ mba na ebe chukwu nwere ihe o nyere anyị anyị wee wee nyofute wee nwee ebe obere oil chineke dobere anyị wee kpọkọnọ ụmụ okorobịa anyị jee welebe oil ahụ mgbe anyị na-ewerekwana nwa oil ahụ chukwu dobere anyị anyị nwee ike iji wee na-aga n'ihu ọ mụnwa wụ onye izizi were caterpillar rụọ ụzọ na village m tiwe ụzọ na some area ụzọ adịghị ndụ mpa mmadụ onye ọ na-akwụsị iji ọ- aka arụ e were ma ọgụ ma mma fụta ọrụ ọ mgbe m na-achị enekwana m anya mgbe m na-achị ahụ na anyị na-enwe nsogbu ọkụ ya wụ ibe anyị face karịchara ejekwana ụmụ youth ụmụ okorobịa be anyị anyị si ebute ego wee je gote 300 kVA transformer wee mee ibe dị n'ime dọ ya na be anyị and ọ dụ ka ya ahụ ya anya nke m kwuchara eje hụ ya nne anya na ọ na-awa na a na-akụ ọkpom kụ ọkpom ịbata na ana be anyị gbabata vuru anyị kwụwara m sụ wa mba na anyị ga-enwe geeti o ji awa egbe bịa anyị akpọchie geeti ọkada na geeti anyị jetinti geeti ọ dụ ụzọ geeti isii sekuriti geeti ọ dụcha n'ihe mgbe anyị ọ mgbe m na-achị with ndị nkwado m bụ ndị ezekutiv m ka m ji wee mee kwa ncha niile na ebe ahụ a na-abịakwa na ụmụnna be anyị wee hụ na họọlụ be anyị adịghị mma ebe a na-anọ eme mitin ihe wee sụ wa mba na anyị esi ebute ego ka anyị jee mana wọd họl ahụ dịka na ọchịchị m a anyị mekwara ihe ndị a wụwo ya dịka e neme anya ụfọdụ ụmụ okorobịa be anyị ndị anaghị amụ ọrụ and bad willing na onye ya akwadorobe akpọkọrọ ụba bidorobe ịmụ ọrụ ụfọdụ na-amụ ọrụ ụmụ okorobịa be anyị e nwekwanụ ndụ nke anyị goro bọs ya bụ 318 sitas ebụa ji ụmụ okorobịa ihe ka onye ọna wee gbawa mbọ ka anyị dụchụọ na ihe ọjọọ na o nwere nwanne anyị nwoke mana edịghị m akpa aha ya mana ọ dụ to verify mgbe anyị na-ele anya ọbịa ka ọ na-eme ihe na ha mkpọkọnọta etinye n'ọyịl a sị ngwa natawa ego ọyịl mgbe ọ na-anatakwa na o ji wee rụfọ ọrụ nsampalụ nụọ nwaanyị biri ihe ọ na-eme n'otu de ihe aha wee kwụsị so ma a gụba ngụba chi ejie e neme anya na be anyị na ọtụtụ ihe na-eti ụmụazị be anyị n'ihe ụfọdụ wụ ihe osise wee nee anya kpọba wee sụ wa ọ bụrụ na ị na-ese ihe osise anọ ịnọ na nwaanyị nọlọchie n'ime ụlọ be esebe esejina na striti be anyị ọ wụ na onye na-elekwana ya ele si be anyị me gịnị pụọ so anyị mekwara n'otu a mekwana ya ati ihe ihe osise kwụsị na be anyị so a bịakwa na be anyị mana na vileji m wụ dominated by Catholic church anyị nee anya n'ebe anyị na-akacha ụka a na-abịa edebere anyị 7:30 mas fan idie ma spika eji aka ụka m yọkwa ndị m na-achị wụ ndị ezektiv m ma ndị yut be anyị anyị jee go spika amp jeneretọ 300 kva ee 30 kva dọbara ndị ugbo st dominic catholic church ihe ka dụ ebe ahụ na a ka na-eyi a bịakwa na ebe anyị ncha niile gụrụ wụ n'ugbo okoko praịmarị skuul oko anyị lụrụ oche ten ka m na-achị mụ na ndị ezektiv ndọ idie oche ụmụazị na-etukwu anyị ọkwa na ụmụ anyị nwa na onwe anyị anaghị agụ di mana anyị mee ya donetiela ha so ma a gụba m kpọwa ma ndị single handed m kwụwara ma na ọchịchị m and my ndị ezektiv and a ka nwere one of them ya wee chọọ ime ya interview and na anakwana m eme na sọsọ village m ụfọdụ ndị village anyị dị iche iche batakwanụ gbasara agbasa bịakwutere m n'onwe m na-esi menwe ihe ọwụna ana m eme ya so onweghị ebe m na-akpa oke na ụmụ okorobịa and ịbịa ka m chịchakwara ndị youth ruo today aka m na-eme ihe ọma kwesịrị m ime as ezigbo nwa amaala oko ee eh, last year eji m na primary school oko bụ okoko and ezene primary school akpọrọ m ụmụazị na ise ebe a ise ebe a nye va scholarship for one year so ya wụ ibe m nechara anya wee sị na experience ka nkụ abịakwa na ọchịchị m n'anya na o nwere ụmụ- ụmụ agadi nwaanyị ndị di ha anọzi and ọ na-esi ike va irinwu nri abịa mana ọ na-eri ya nyọkwa ndị executive m ma ndị youth be anyị anyị egoro ha bag ha bag of rice keebe so ka onye ọbụla wee nwee ike isi ebe ahụ wee ribe ibe so ngụwa chi ji eji chi ji abọ mana ndụ ncheta ma ndụ m echeta ha and ịma na onye ndu ọwụna agaghị emecha ihe ọwụna na onye ọwụna si wee like ya so my little capacity as ọzọ azị elu mma all the experience m nwere na steeti m wụ ihengwu because ebe m na-eje federal ebe m chịwu steeti the experience m nwere as the governor of ihengwu m ji chịba ka m ji wee sị mmasị a wụ ife na-akpa kparawa mgbe m nedoro ndị ihengwu wụkwadịzienụ mmasị ahụ ka ọ ga-adị n'oko and mgbe ahụ m na-enedo ndị ihengwu anya the experience m nwere mgbe ahụ m ji mee ihe ndị a eruzighị ka nke m nwere na maka na nke m nwere kịta ọ bụrụ kịta ihe nwe enwezighị m prọfesọ ka m wụ na Yeah, double, double size. so m ijizi ya wee jee oko ya ka m necha anya wee sị na eji m enedonwu ụmụ okorobịa oko niile anya ọ ya ka m ji wee na-apụta Okay. thank you daalụ Yeah.
biko anyị ga-akpọfe ya ọsọ ọ ji adị ị ya-azakwazi nke ọzọ dịka constituency gị bịa wu steeti gị mana ọ village wụ ihengwu ị nwere ike ịkọwara anyị eh, ya wụ as a reference point ya wụ iji wee maa atụ other villages nọ n'oko onu ụnụ ha to compare other villages

eje tụkasịa ya aka we pick it one by one wee gosi maka ọ gosi nke afụ n'anya yes so ama m ịghọtara ihe m kwuru ngwa gaa n'ihu eh, nke izizi wụ na anyị nwere ebe ebe oko n'ise ebe n'ise n'oko anyị nwere ezioko ezioko ahụ abịakwa na ndụ ka wee bu ibu ha aka ihengwu wee bu ibu iwee gbalata n'eziabo anyị nwere eziabo n'oko ha bụkwara ibu anyị nwere village a na-akpọ Udo na Oke ala n'Oko gbaa bụkwara ibu wee nwezie Ihengwu wee nwezie Ifite village nke dị n'Oko ọ ya wee ebe ebe Oko na-ese so olumo so na i nebe anya by map o ji awa anyị ka epekarịchara na i nebe anya by map anyị nwa ka epekarịchara mana mpekarịcha anyị ahụ awụghụ na ọ na-epekarịcha anyị ka eji egbu nche anyị maka anyị wụ ndụ mkpụmkpụ emile
okay ee ịka ya agbatụkwa ya ọba na ọ yiri na ọ mụ na chọrọ ịlụwere onwe unu. ehe so ka anyị jezie ị ma onweghị obodo ebe m si ee ọ wụghị na enigwe ka m siri tu ọ na obodo ka m siri pụta awụ m ofu nwa na greju yes and ị bịa na greju ugbu a ọ na-adụ ka ọ wụ youth ka anyị agbafuru agbafuru maka ụmụ nwaanyị emetene ndị okenye emetene mana ọ bịa na youth ọ tọ maka ndụ kwe na ndị ekwe m wee jụọ dịka i si kwuo na Ihengwu so na ndụ pekarịchara na ọ dụ ka ọ ya pekarịchara na Ezioko na ihu abụọ and the rest Eziabọ biko odododo onwere nkwu onwere kebe kala gụ obu iji jee afụta na ihu iji jee face Oko youth Oko niile wee chịtaba mma gbaga n'ihu nnọọ
ihe o ji kala m obu bụ na nọ na-esi ene youth be anyị anya and my experience m nwere na-anọkọ with ndị mmadụ ma ndị okenye ma ndị pụrụ apụ ma ndị batara abata wee nechaa youth be anyị anya wee sị na ofu obere ibe na ibe a na-edi karịchara wụ onye ji edube and onye ahụ ya edugwube ga-achịkọnwu ba ọnụ wee nechaa anya wee sị n'otu a m chọrọ ịbịa na amagoro m ụzọ ibe n'one ndụ mgbe gboo na-emekọrịta bụrụ onwebe ha ji chịkọ onwe ha ọnụ na aga m anaghachi na akwụrụ m ibe ahụ asị ezigbo ibe njisi eji m echi ebe ha wee bido maka na mbido enweghị gold dị n'Oko wụ ya ka m na-ene anya m chọrọ ije jevute mba gold dị n'Oko bụ ọgụ na mma nke anyị ga-eji wee je maka na anyị nọ n'ebe mbuze na-arụ ọrụ nke anyị ga-eji wee na-eje anyị onye Ihengwu onye Ifite onye Udo na Oke ana na onye Eziabọ anyị ka ọrụ n'Ezioko anyị ewekọrọ mma anyị jebe n'Ezioko anyị na ndị Ezioko rụcha ọrụ o mee na anyị anyị adịla n'otu ka anyị si ebe a bịa rụọ ọrụ n'Ezioko bọsụ o lukwere ndị Eziabọ anyị echikwuo na-ejebe Eziabọ bọsụ o lulu Udo na Oke ala anyị eje bọsụ o lulu Ihengwu ba abịa bọsụ o lulu Ifite anyị eje ya wụ mmalite izizi mụ asị iji wee unite youth Oko ka anyị wụrụ ofu ya bụ ibe bụ m n'obu na m ji ọ na-enye m uvugodi ya na anyị ga-adị na mma because na ọnọdụ na mma ihe ọma ewee na-abịa ịdị n'otu ewee nwee ike na-abịa ọtụtụ ihe ọma niile bụ n'obu ma ha wuchimeja ha agụcha ebe a iri nne thank you
a sị na ile ọma ka ejuna si aga na ogwu biko ọchịchị gị a dịka anyị nekwara anya ndị juru na be ọ sọsọ ndị ihengwu ma maka ihe ọma gị osi ihe ọma gị o jezukwere oko n'otu turu o nwekwere ndị youth ndị ọzọ na-ekwere anyị ejewego from ezioko from eziabọ from ihuana na okeana na ihengwu a o nwekwere ndị ọzọ inwekwere nwekwere ndị nwere dịka ọzọ nnukwu nna m ụsọ igwe na-abịa ya ọ naghị si jikọọ ihengwu e wee kwuru na ba awụ na nna nọ na one umbrella ọ bụrụ na ọ na political party ma na nke awụ nke anyị so ọ ive ọma i mere n'ihengwu o dekwere ude baa ọda eh, mpọ oko niile a eji eje agba ama na yes na ive ahụrụ ọrụ na ahụ ka o siri dị daalụ nnọọ
enekwanụ m anya ma na ive a na-eme na any day m ije na mpụta ma jee na nkuku oko niile ahụ ebe eke na ọzọ pikichaa ndị mụ na wa ga-anọ wee hazie emekwara m na ebe oko na-ese aha ahọchakwana m ndị mụ na wa ya-anọ wee dozie oko and ahịa ọma oko wụ obodo pere mpe mana ha agịrị nne and o nwere ilu ha na-atụ abịa ha sị gị na onwe ha ebe onye oko bi ibe ya amaha so mgbe m nwụkwanụ gọvanọ steeti m ndị village ise ọwụna na-eṅomi anyị eṅomi and anyị wụkwanụ ndị eji ama atụ o nwe ive o mere anyị ụfọdụ ụmụ okorobịa oke onye ọsọ ụfọdụ ụmụnne nwaanyị nwa ya na-ene anya nwa ya anya nwee ive ọ na-eme ọ sị bakwa na youth ihe maka na ọ ive eji ama atụ and nwa ya ahụ anataba ya ruto mgbe ahụ m na-achị enwere a lot of things i mere initiate wụ ya na-enye ndị be anyị nsogbu o nwere ọrụ anyị na-akpọtọ mba ịtọ na be anyị ọ ya wụ ọchịchị m a believe ụmụ okeke rie okafọ erie ọrụ ahụ akpọkwana m ụmụ okorobịa whether na ị nọ abroad ma ị nọ n'ụlọ atụtụ akwụkwọ anaghị akpa oke na ya ije abanye n'onye ọwụna ị wetara ya ihe ọwụna i ji eje eme were bara onwe ụfọdụ ji wee bacha unu wee bacha uru ụfọdụ ji wee mee ihe dị iche iche ma ndị na-agụ akwụkwọ ji eme ihe ọwụna ha nọ n'ime ya so ya bụ ive njikọ n'otu ịchịkọkwa Oko na Oko be anyị wụ ụmụ okorobịa Oko be anyị ga-adị n'otu bụ na mma thank you okay n'ihe gbasara ibe eji mara obodo nke izizi wu ọkụ dịka isi na itinye transfọma nke ịbụọ wụ ezi ụzọ a na-ebute development then nke ịtọ sekuriti i nee anya na Anambra steeti ọ dụ ka emetechaa na ya mana ọ dịka ọ na-erite na sekuriti so na ka ọ dịkwa na ọchịchị gị a kedu ibe ị nwere at the security aspect ihe gbasara nchekwa obodo kedu ihe ị mere because eh, eh, recently ibe anyị na-anụ a gbara n'Oko a gbara n'Oko anyị amaghị ndị na-agba anyị amaghị ndị a na-agba mana ọkụ ole ka a gbara n'Oko kedu ka i si jee mee udo tọrọ atọ ewee dị n'obodo a thank you ee ị ma na awụ m gọvanọ nke Anambra steeti mana as onye ndu ụmụ okorobịa mgbe ụmụ okorobịa vileji obodo ụnụ dị n'otu chịkọọ ọnụ ọ ya ya wụọ ọ na-eweta aka taa anyị ruo Okoro- obodo ọbụla nwere okorobịa bifo ohi abata ebe a, ọ na-esi ike so yi- mgbe yuutu be anyị chịkọrọ ọnụ o nweburu ndị chịrị achị a na-akpọ ndị awụ mgbe ọbụla ị na-ekwu okwu a na-asụ ha agụ na-abụ aha anyị wụ ndị ezekutiv onye ha and anyị ṅomiri eṅomiri ihe ọma dị be ha maka na ọ na-awụta anyị n'ụlọ ụgwọ anyị akụọ ogene onye Ezioko agbata onye Ibite vileji niile dị n'anya ezukọrọ mgbe anyị akụecha ekwe n'Oko ị wụrụ onye ohi na-enecha ndị i ji abịa ezu ị ma na ohi anaghị ezu ibe ya and i lekwe anya na ọkwa na oke nọ n'ụlọ na-agwa oke nọ n'ama na azụ dụ na ngịga yuutu be anyị bụrụ jikọọ ọnụ wụrụ ofu na-ekwu ofu na-eme ofu ohi ya na-aba anyị anyị mkpololo m na a na-abata ndị be anyị niile amara na o nwere ihe na-eme maka onwe onye chọọ ka e mebiere be ya so anyị ga-etinye anya n'ime ya and ihe gbasara sekuriti awụ ibe a na-ekwu in public ọ ibe dụn ụda ume ụda nke adụ anyị n'ime ọ mgbe anyị bajiri anyị enwee ike ikwu ibe dị iche iche thank you Ee, ndị be anyị na-anụ ya a sị abịa ọma na-ele onwe ya ọ bụghị ka niile ka m na-abata maka m na onwe m na-ebi ana m eze onwe m maka ịnụwawa okwu ji onye kọtụma kpụ ogbu polisi ụcha mkpa osu ọmịrị onwe ya ugbu a daa n'ala ụwa ụwa ọsọ ọ wụ ka ahụ ka m na-aba mana ma onye kpọrọ m ma ọ na-esi nabata m mere obi ka m bịa na-ajụ aga m nke m ji ajụ ọdịnihu kụkụọ m ọla so anyị kenere gị wee na-asị na o ji agazi ya wee echiche gị na ibe i bu n'obi ga-abịa na mmezu okay so o nwere time m ga-asị gị ibe a na-akpọ ya wụ express yourself ya wụ n'ime express yourself ka anyị ga-aba before conclude so n'ime express yourself a i nwere chance ikene ndị i ji ekene ịjụ ọha ndị i ji ajụ ọha ikwuzi ibe gwọrọ ndị ibe dị gị n'obi na ibe ndị ọzọ ajụrụ gị iji emepụtazi aka ohere edoro kịta o nwere ihe ndị na-enyekwa ụmụ na-enye anyị nsogbu si 2014 bụ maka omenala oko culture anyị na-akpọ ya okponshi ibe aha so n'ibe jikọrọ youth oko niile jikọọ oko niile ị nụ na a na-eme ya gbara bata ya nene ya anyị nwere a lot of challenges in 2014 ruo kịta ọ 11 years anyị anaghị emeji na and ihe na-eme anyị iwe wụ i je obodo dị iche iche youth be anyị eju ebe ahụ na-enene mmọnwụ ahụ mana ị bịa ba na be anyị nke be anyị emechie so as onye isi ụmụ okorobịa na ọ wụrụ chineke mee ebere ndị youth oko kwado m anyị ma na a bịa na omenala na ọ igwe wụ onye isi n'ụzọ omenala obodo ọbụla before ị bịa na nke gọọmenti wụ president general ọ ụmụ okorobịa na-eti mmọnwụ eti mana omenala obodo ka ọ bụ and a bịa na ọchịchị m na m banye aga m agba mbọ hụ na mma m ga-epikie ndị ọnụ na-eru n'okwu n'oko ma ndị culture ma ndị opu anyị eje meetie igwe be anyị wee nwee ike ịsị ya nna anyị o nwee ebe ụmụ okorobịa oko shi mejọọ gị mere e jighị emeji ibe dị otu a ọ bụrụ na ị kpavu anyị kpanye anyị na mkpa abụ maka na mkpa abụ ahụ olowe akalowe onye ahụ ọ kpafu ya n'ọnwa ka anyị wụ na anyị ka na-awụ ahụ n'afọ n'afọ gbaghara anyị afiolu na anyị wụ ụmụ anyị je yọchaa nna anyị o nwee mgbe nna anyị youth ndị so anyị je ya asa anyị na ba na ụlọ amaghị iwu nne maka na ọ igwe wụ nna anyị na mme mmalite m na ibe m bu n'obi ọ ibe m chọgoro ime aga m eme ya o wee si ebe ahụ na enyerekwa ụmụ okorobịa anyị na-ahụkọrịtakwa onwe anyị o so na number 1 mana eje m eje as nwa okorobịa nke a na-eje n'ike eje m eje ya tụọ anya na ala mee ya ka o ji awụwa mechaa ya anyị nweghachi oko niile enwee aṅụrị na ya so nna anyị ụmụ okorobịa oko unu enene anya ihe ndị a na-egosi unu ma ndị na-apụta ekwu ọtụtụ ibe dị iche iche unu ama mgbe jizọs bịa n'ụwa ọ na-esi wee kwutọ ya ama ọchụ mụọ mmadụ nkịtị so mmadụ nkịtị ka m bụ agaghị m apụta sị ndị youth oko na mma eje jee golobe na-ego ihe moto n'ofu n'ofu maka ba ama na-achị wee na-ayọ ụmụ okorobịa oko ka ụnụ pụta n'igwe kwado m na aga m mụ na ụnụ ga-edozikwu be anyị onye weta alo nke ya eweta m nke ya anyị achịkọ ọnụ maka na agwara m ụnụ na mkpi nkugobe anaghị abụ ịnwụ eji m ọkpa m pụta enweghị m onye nọ n'akụkụ ji agha o were aha m oje metọba and amakwu m ibe a na-alụ asị ọkụkọ igbo ịchọ ịlụ m ọrụ n'isi asị ngo bịa na-alụ ọrụ nya before ị bịa so ama m ntọala dị n'oko wee na-ayọ ụmụ okorobịa ka ị hapụ ịna anya ibe ndị a na-egosi gị ama m na o nwere ndị mụ na ha na-achị and onye mụ na ya na-apụta n'ibe gọvanọ steeti enwere m experience as gọvanọ onye ahụ nwere experience as gọvanọ na ọ na anyị sị kwupụta isi ọrụ ọma nke m lụ ya kwupụtakwa ọrụ ọma nke ọ rụ na steeti ya ewee tụne ọ lụkarịa m atụnyere m lụkarị ya ụnụ ama na ọ mụ ji alụkarịta na m jebe n'oko so na obi kara m na ama m ihe m na-eme wee yọọ youth oko niile ana m anọkọ utu ndị ọgaranya niile dị n'iche n'iche naanị okwu ha na-ekwu and ọ wụ na ha kwado m jebe aga m ekpokọ ọnụ mee ka ndị ọgaranya niile a dị iche n'iche nwee ike ị na-abịa nso tu ụmụ okorobịa oko nyelebe aka maka na ọ wụ m ji enyere taba mana aga m edube dụsọ na enyere ndị youth be anyị aka dụsọ na enwere ndị na-enyere youth be anyị dụsọ na youth oko ga na-aga n'ihu and nkwa nke iji m kwere as sacrifice m sị na aga m emere ndị oko youth ma ya executive bụ na mụ na ndị executive mụ na ha ji apụta ji atụ ụtụ n'aka anyị na onwe anyị na ihe anyị na-eme wee kpọta mmadụ ofu ofu na village ise dị iche iche village ise na oko mmadụ ise ahụ chọrọ ịmụ ọrụ anyị eje bidogoro ebe amụwa ọrụ gosi na ị chọrọ ịnazi onye ọzọ ibe enweghị nke imenwu iwe na mmadụ wee menwu so agaghị m ekwugbu ụnụ n'okwu ndị oko neenụ na ebe anyị si wee doo anya neenụ m anya eji m emenwu ibe dị na ụnụ ụnụ ya emenwu ibe dị na m empowerment of the youth wụ ụnụ ga-akwado m akwado m ụnụ ego ọbụla eji arụ ọrụ ọ wụ unu ji eweta ya anyị ewere rụọ ọrụ so ana m ayọ and eh, eh, afịa ọma na-ele onwe ya mgbe anyị wetara ibe dị mma n'oko ụmụnne anyị ndị nwere ibe ha eji eme ibe ga-abịa nyere anyị aka so ana m ekene oko niile na-ekene villages na-ekene ndị okenye na-ekene ụmụ okorobịa na-ekene ndị nne mụrụ ụmụ okorobịa na-ekene igwe be anyị chineke dobere anyị ndụ na-eme ka chineke dokwuo ya ndụ n'elu ndụ n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen ndị be anyị otu a ka anyị ji achịkọta ya n'ụbọchị nke taa na ngwuru Azielomma na-etupu oge anyị anọ nsọ nsọ anyị because onye dị mma ka ọha na-abịa n'agbata obi mụ na onye na-esere foto na ndị youth almost half of the Oko youth nwa nọ ebe a ya anyị ejewego maka ebe a bakwaghị mmadụ ma ndị nọ na steepụ ma ndị nọ na ala so anyị niile ji ofu ọnụ na-ekene chukwu kere ụwa nyere anyị ndụ taa ndụ isi anyị ekenecha chukwu anyị ekene Oko na Oko azụ na Oko ị hụrụ nnukwu obodo ya ụfọdụ chere o pere mpe mana ọ nnukwu obodo and eh, ife dịka likes of Alex Ekwe eh, Ekwueme and dịrị gawa eh, igwe a na-ekwu na Laz Ekwueme yes Ọ- onye onweghị onye nọ naijiria amaghị ndị a nọ na-ekwu na onweghị onye nọ naijiria amaghị obodo a na-akpọ Oko maka ọ ebe a federal Polytech- polytechnic wụ n'Oko ka ọ dị ọ wụhụ eh, steeti polytechnic ọ federal so onye ọwụla nọ ma onye Awụsa ma onye Yoruba Oko and eh, anyị ga-ejikọ aka ọnụ ka Oko anyị hụrụ wee dị mma obodo maka onweghị onye ma eh, isi ga-awụ eze echi ya mere onye na-atụ okwute atụkwana okwute n'ahịa maka onwekweghị onye ma onye ọ ga-ada n'isi yes ịga n'ihu anyị ga-alike ka onye ọwụla nọ ebe a na mee appear na foto iso wee kelee ndị na-ekiri aka
aha m bụ Mr. Christian Raymond ka eji nwata malụ ife chere wee ma abụ m onye Ihengwu village Oko ee Azielomma nọ ebe a bụ our ex chairman chairman of my village emeritus youth chairman ndị be anyị sị na ọ bụrụ ife dị n'anya azị afọrọ ụzọ mana chineke nyere anyị a golden opportunity through Ọzọ Azielomma oge ọ chịrị anyị as our youth leader o mere empower many things change the face of our village ife o bido na ya awụ o mere operation onweha ndị ga-esezi igbo n'ogologo ụzọ be anyị ị chọọ ise igbo i gote ya naa na be gị see ya e nwetakwana gị ebe i sere n'ilo ịma n'ibe ya utu mụtara eticha ha onye ọzọ gbago ụgwụrụ akọcha gị ịma akwụọ anyị 10,000 with letter of undertaking so ife m na-ayọ ndị be anyị ewu ndị youth be anyị ma mba anyị so ife anyị na-ayọ n'ụwụ enweghị ọzọ nwa anyị yọ ka m na-ayọ maka odibo ka ọ na-eje ịgbara anyị maka nwa ụgwọ nwa na-akwụ ya wụ ka anyị sọpọtụ ya ka ọ gbara anyị odibo ka anyị wee nwee ife ndị tere na ya maka oge anyị na-ewu ọnụ ndị aga na-ekele mana reji agbaghị gọfada m since 2016 ruo taa amaghị onye agụgụ onye Uhudo village Uhudo Okeana village Oko mụ amaghị onye n'ụmụ ajị m ka m si wee si obodo a wee fụọ mana ọ nwere ka o si wee mee o jechekwa Lagos bata Benin bịa mụọ ọrụ furniture ala inekwe na adị ihe nenebe ya ọmụ ụlọ n'ihi ya ọ mụrụ ife ndị dịka so mụ jecha bata mgbe o mebere ebe a enyi m nwoke onye onye village ekwa kpọrọ m na-abịa aṅụ mmanya ewee kwute okwu m na-alụ ọrụ furniture egwecha m ụmụ nwanne o na-alụ ụlọ bụ a nakwa ha agba m ọrụ agba ha nya ewee kpọọ m wee bido lụwara ya ọrụ since that day m na-alụrụ ya ọrụ ukwu eta agwa na ha agụ m ma ndị adakwa m egwu ndị ọgọrọ eticha m lụrụ ma hostel nke ga ya lụ mgbe ọ bịa dụ ka ọ dụ achọwa eh, passport eji eme passport ọsịsọ ọsịsọ ọ dị ka nna kwụrụ ego m ji eje ime passport mgbe ahụ o nwere ka o zuru ego gbara bịakwute ya amaghị anya mụ na ya na-agba ọ jụọ m ego ole ka ọ wụ m sị ya 40,000 mgbe a na-eme passport 40,000 ọ gụọ ya cha cha cha cha enye ilu nnachite azụ weta ego a nye m ya sị m jide ọ na-agwa m weta ife awụrụ nke akụkọ agba maka nna agba ibe mụ na ya ibe ka ji agba ya gọfada nnukwu eta my gọfada Adaeze ana m ekene ụnụ afa m bụ Chukwunwadị Ogbuonye ee ka ụfọdụ ji Okwuluọra wee mara okwe ndị ji anya ka n'Oko wee mara m dịka azụ onye ụṅara mbụ ee ana m apụta office of vice president youth Oko under ọzọ azụ elu mma iji wee nyere ya aka wee jeere obodo ozi ka be anyị wee dị mma wee gaa n'iru ọkwa na ya bụ mgba anyị na-agba maka ọ na-abụ ife dị n'anya anaghị asị na afụghị ụzọ maka ọka ọbụla chara acha eji anya were ama ya ọkwa na ya bụ mgba anyị na-agba Adaeze ekelekwa m ụnụ afa m bụ Mr. Uchechukwu Nwosu onye Ifite Oko ana m azọ ọkwa financial secretary Oko Youth Movement our principal na ebe a nwere ebe nji were esiri n'azụ nwe mgbe ọ gbajuru dọrọ n'oko nke gbasa bọọlụ o sonyere aka hụ na a returnkwa that happiness na that aspect eh, and ife gbasara ego o nwere that integrity and o nwere anyị siri harmonize ya ya wee na-aga so ndị oko be anyị ana m ayọ ụnụ ọwụ by sentiment ọ ibe onye menwuru ka a sọpọtụ ọzọ azielomma ekene m biko tụkwara m vootu ana m arịọ ụnụ ka ụnụ tụọrọ m vootu for financial for financial secretary emenwuru m ya emego m ya before m ma-emekwa ya ọzọ ọha na eze na-ege ntị ekene m ụnụ. Um, afa m bụ igwe chijioke nwafọ abụ m onye ifite ana m azụkwanụ ọkwa assistant secretary and ụnụ nee anya ebe a ụnụ afụ odogwu a n'ebe a ụzọ eghelego ife m ji asọpọtụ ya bụ that na ọ bụghị ụdị onye fụcha ife dị n'ụzọ sị na ya ahụ ya and sọpọtụ m na-enye ya bụ that na ka m na-ewin ka ọ na-ewin ana m ayọ oko youth niile ka a na-atụrụ m ka a na-atụrụ ya vootu maka na nke a bụ gịnị nke anyị ekene m unu. Daalụ nụ. Ee, ọha na eze ekene m unu. afa m bụ nwosu ọnụchukwu chuks onye ụmụ kwesịrị m na ifite oko na ụmụ ezuuko ana m apụta for position of treasurer oko youth movement under this ọga anyị nọ ebe a bụ nze azielomma wee na-ayọ mmadụ niile ka unu tụnyere m tụnyekwaziere ya na ihe oko be anyị chọrọ bụ onye ndu anyị achọghị onye ọchịchị biko ka m na-ayọ unu ka ihe nke a bụrụ ihe a ga-eme n'udo na ọṅụ na-enweghị mgbakasị ahụ na-enweghị katakata ekene m ụnụ
biko ndị oko ana m ekene unu niile n'ofu n'ofu ihe ọma na-abataba anyị ọzọ azielomma kwetara na ọ ga-achị oko na ndị ọhịa wa aṅụrị m wee sị na ya emejere ya provost wee nyere ya aka n'ọchịchị ya ka oko wee dị mma maka o tere m bewere akwa ihe na-eme na youth wee sị na ọ ga na Nze Ọzọ Azielomma ekwetego wee pụta with full force na ọ ga-achị Oko anyị kwere m na ya ma alụ ya provost with eh, with my ability and capability ka oko wee dị mma so oko niile ana m ayọ ụnụ hapụnụ eh, gara gara girigiri anyị na-eme ka anyị mara nke wụ eziokwu queue n'azụ anyị suppose ime ihe unopposed unopposed ka ụbọchị wee maa mma ka unity wee bata n'oko ka ụtọ wee dị ka mmekọrịta nwanne wee dị wee na-asị ụnụ tụrụnụ Ọzọ Azielomma tụrịkwanụ m ka oko wee chịkọọ anyị ga-eme ọfụma hold me captive if I didn't do well daalụkwanụ ụmụnne m ọ mụ bụ Afamefuna Nwankwọ Ọzọ Ozuomee ana m apụta for chief provost Oko Youth wee na-asị ka m kene Ọzọ Azielomma mụba dị ka Oko jidebe mụba dị ka Oko jidebe birikwe
ekelekwa m ụnụ biko aha m Chukwuemeka Sunday Chukwubụnna nwa ego ebubo Ezioko n'Ifite ana m azọ for office of provost 2 elechara m anya ebe niile ma ebe akpa m ebe ebe ebe akpa nsọ m bịaruo lecha anya tụlee lahụkpụ ya ụla ahụ na ọga m wụ Nze Azielomma ya emenwu ihe dị na ya biko onye na-atụrụ bụ ụnụ ndị Ifite be anyị na ndị mgbara be m biko na oko niile gbara gburugburu ma ndị Ezioko ndị eh, nna m ochie biko tụnyerenụ m ọzọ rere ma Ọzọ Azielomma na ọ ya emenwu ihe dị na ya biko na ejigo eh, ayọwa na-abịa nwụchọwa mgbe ikpe m na-egbukwa ikpe biko biko ọga m Ọzọ Azielomma Jide ka i ji. Ọ ya abara gị. Na i kwere fụta biko. Ọ ya abara gị. Biko Chukwu enyere ya aka ya eme ihe dị na ya. Onye ụnụ na-anụ onu ya bụ Obinna Ọfọbụike onye ụmụ mkpọrọ ọka Ifite Oko ana m azọ the post of PRO nke bụ Public Relation Officer nke ụnụ mara na ọ bụ onye nnọchi anya eh, bụrụkwa the image representer of eh, every organization eh, ihe mere m ji wee sị na ọ bụ Azielomma ka m ga-anọ n'okpuru ya bụ dịka mm, onye wepụtara obi ya wee chịa vileji ya wee nụgasịrị ihe niile nke o mere na vileji ya wee fụta na mgbe a bịa na-agba katakata wee je jụọ ya n'ịkpa nkata wee kpọgasịra m ụfọdụ ife afa gosichaa m ebe ọ dị wee naruo wee chee echiche wee sị na onye maka m ga-eso wee jee ije a wee na-ayọkwa Oko be anyị niile biko ka hapụ na asịrị ee bịa ka werekwa anyị ụnụ fụ nchọkwa nọmba ya enye ụnụ nọmba nke ehe agwara ha ịkpọ ya na fon jụọ ya ee Nze Azielomma
ọha na eze ụnụ anụna ya ụnụ ahụkwu onye n'anya ọ na-ahụ anya m ụka nke ụnụ a sị na ntị ja-anụ ibe dị aha ka okpu ata hmm. a naghị afọ isi aka agba ụlịọ ọnụ anyị na onwe anyị wee anyị nwawa okenye e wee n'anya mara ọka chara acha mara na akachara na ujide dịka ndị Oko ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ezi ndụmọdụ m ji adụ ụnụ wụ na onye ụnọ e na-agba ọkụ anaghị achụ oke ị wụrụ ibe dị n'idozi obodo ọ ndị youth build the youth ka ndị oyibo sụ build the nation ibe dị n'idozi obodo ụmụ youth ka ọ dị n'aka biko kwadonu onye unu hụrụ nwere ibe ọ bụghị anụwa m na ntị anụchara m bịa hụ n'anya maka onye enweghị ibe ọ na-alụ wa akpa gọọmenti ka ọ na-atụ onye onwe ejuru akwụ bụ ka ọ bịa jee ozi anyị wee na-asụ ibe dị n'idozi Oko Oko youth dị anyị niile n'aka ị nọ Lagos mee sure na ị nọ n'ụlọ wee so pịa aka maka gidigidi wụ ugwu eze ọ mmadụ ka e ji aka ndewe mmadụ ka ndewe ego ekwughị ekwu biko ọzọ Azielomma egosile na ọ wụ ofu nwa ka mmadụ iri ya wụ anyị niile ji apịkwara ya aka maka ibe i bu n'obu ilulo onye bu n'obu ahụghị anya nwụrụ anwụ ma ụnọ o si bịa ma nkwuwa okwu ya ma eziokwu ya ọ wụ na e nye ya ezi nkwado ịmakwụba chere na ịkpụrụ akwụ na ala dunu sure na ọkwa onye nwere ibe ọ na-eme nọ n'ọchịchị ka afọ ibu ego ụnụ kwụwa ọkwa nkọcha mụnwa wa ogbu ọgụ lefri ka nna ọhụ nke e ji akụ ngwacha ụnụ sụ kekeke m amịrị m onwe ụnụ onye tiworo m ugbu ọkwa ka e tiworo ya be m onene sụ na chewezie